ndị be anyị ekenekwa m unu wee na-asị unu nke onye chiri nya zeru nwanne mmadụ dịka ị pụta n'ụwa a ị fụrụ ị na-ejegasị obodo dị iche iche ị na-abagasị n'efere mba ụwa dị iche iche nwanne mmadụ kaba arụ ka e nwee otu ejimmarụ gị nke obodo gị afụ na-eme nwanne nọ n'ime gị enwere ike ịpụ apụ maka na ọ bụrụ na ị negharị anya na mba ndị ọzọ nwanne fa na-eme ejimmarụ fa ma na-emesi ya ike nwanne mmadụ echetara m na mgbe gboo mgbe ezi si n'ukwu ụkwa ga mgbe na-abụ mmadụ mee omume ma ọ bụ mmadụ sụọ asụsụ dị anya nwanne a na-asị na onye a na o si na family dị otu a a na-asị na onye a na o si n'obodo dị otu a nwanne mana ị nee anya na ọtụtụ ndụ ndị mmadụ n'ụbọchị nke taata nwanne ị ga-afụ na a na-achọkwazi omume dị otu afụ achọ due to ebe a na-eme nke a mụtara ọfụụ due to ebe onye afụ nọ na-eme ka o mee ka ọ dị ka ndị dị otu a ka o mee ejimmarụ ndị dị otu a nwanne o chefuzie nya bụ ejimmarụ ya ahụ ma chefuzie mkpụrụ afụ nne na nna ya kụnyere n'ime chefuzie ejimmarụ nya bụ obodo afụ nke ahụ o si na ya nwanne mmadụ ọ jọgbukwara onwe ma sigbuo nkakwu n'isi dịka ị pụtara nwanne mmadụ na-anọ n'efere mba ụwa dị iche iche na-ejegharị n'ọtụtụ obodo dị iche iche kaba arụ ka e nwee ejimmarụ gị nke nọ n'ime gị enwere ike ịpụ apụ ka ọ ga-abụ ị mụtakwa nwa nwanne mmadụ ka ị nwekwa ike kụzikwara ụmụ gị na ife a bụ ife ị mụtara n'aka nne na nna gị na ife a bụ ife eji wee mara obodo gị nwanne mmadụ ka nya bụ ife afụ hapụ ịpụ apụ n'ime gị maka na ọ bụrụ na ị nee anya na mba ndị ọzọ nwanne mmadụ fa na-abụ ha mụtakwa nwa fa akụnyekwa the same mkpụrụ afụ nne na nna fa kụnyere fa n'ime ekwena ka nke gị bụ nwa afọ igbo ekwena ka o fuo ekwena ka nke gị bụ nwa afọ igbo ka o fuo nwanne mmadụ no matter otu o si fụ ya si wee dị nwanne mmadụ no matter otu o si fụ ya bụrụ ntu afụ ka e si wee zụ gị i wee tonite nwanne mmadụ a ga-enwerịrị mkpụrụ a kụnyelu gị n'ime mgbe ahụ ị na-etonite a ga-enwerịrị nwanne mmadụ ejimmalụ ndị be ụnụ nọ gị n'ime ekwena ka nya bụ ejimmalụ ahụ fuo efuo ekwena ka nya bụ mkpụrụ afụ a kụnye n'ime gị ekwena ka o fuo efuo nwanne mmadụ ebe ọ bụla ị na-eje kaba arụ fụ na i ji ejimmarụ gị ahụ whether ma ọ bụ asụsụ gị o whether ma ọ wụ omume nwanne mmadụ kaba arụ fụ na i jidere ya ma jidesie ya ike dịka ị na-afụ obodo ndị ọzọ si ejidesi nke fa ike nwanne kaba arụ fụ na i jidere nke gị ọbụnadị obodo a nwere mụ na ọ na-abụ ọ bụrụ na ị fụ onye ugwu ị ga-afụrịrị ejimmarụ ha bụ ndị ugwu afụ nke nọ n'ime onye afụ nwanne ị ga-afụrịrị ya n'asụsụ ya maọbụ na akparamagwa ya maọbụ n'ekike o kere nwanne mmadụ ntu a ka ọ dị onye ofe mmanụ nwanne mmadụ ị ga-afụrịrị ya n'asụsụ ya maọbụ na akparamagwa ya nwanne ị ga-afụrịrị nya bụ ejimmarụ ha ahụ nwanne ntu a ka ọ dịkwa ngwa nwa afọ igbo ị kwesịkwara nwanne mmadụ ka e nwee ejimmarụ gị nọ gị n'ime nke ga-abụ onye ọbụla bịaru gị nso onye ọbụla rutere gị nso ruo ebe ị nọ nwanne mmadụ ka ọ fụ nya bụ ejimmarụ afụ ka ọ na-asị na onye a na o si ebe dị otu a ka ọ na-asị nwanne mmadụ n'eziokwu eziokwu na onye a nwa ndị dị ntu a ka ọ bụ na onye a na o si obodo dị ntu a na onye a na o si na famili dị otu a dịka ị na-amụta ife ọfụụ n'efere mba ụwa dị iche iche dịka ị na-amụta ife ọfụụ n'obodo dị iche iche nwanne kaba arụ ka e nwee ife ha nwa ndị ga-amụta n'aka gị ọ gwụgwo ka ọ la m n'ọnụ nwanne mmadụ o bido tata dịba mma ọ dịbakwara gboo m wee na-asị ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị isee tụsaalụ m ozi a nwanne mmadụ ma sonye n'ihe m na-eme ya gazie na ụmụnne m